Bhí géar-ghá ag Áth Cliath agus Gaillimh le bua nuair a thugadar aghaidh ar a chéile. Ní raibh ann ach tóg nó fág d'Áth Cliath ach ag brath ar thorthaí ní raibh Gaillimh slán ach an oiread. Bhí Brian Tyers agus Seán Óg de Paor i nGaillimh don cheann seo. Ar dtúis anso, drochscéal tagaithe fé bhrón ceart le bás Michael Lyster maidin inniu agus cuireann an uile dhuine a gcomhbhrón in iúil dá bhean Anne agus dá cheathrar, páistí. Leoithne deas ag séideadh trasna na páirce níos mó ná aon rud eile. Seán Bugler agus tá an ceann san stiúrtha thairis an dtrasnán. Dhá phointe ar Iúbh Port a Mhaise. An-chuid spáis aige Alex Gavin. Isteach go dtí Killian McGinnis. Spás cruthaithe aige siúd agus é tugtha isteach go hálainn ar fad. Lena chiotóig aige Killian McGinnis. Peadar Ó Cofaigh Byrne ag coimeád súil ar John Maher. Sin ceann de mhórchoimhlintí an lae inniu. Scully ar Dylan McHugh. Finnerty, an cleasaí cúinne. Tar éis bob buailte ansan aige tugtha isteach lena chiotóig, thá sé sin nótáltha ar fad. McGinnis ag teacht ina threo. Isteach go dtí Niall O'Callaghan agus arís mar a dhein sé ní rófhada ó shin agus sin pointe an-bhreá eile aige Killian McGinnis. An Ghaillimh a d'iarraidh críochnú go láidir. Paul Conroy ag teacht fén gceann san ach tá baol fós ag baint leis seo. Scully ag dul in airde ach níor éirigh leis Ó Maoilchiaráin. Cic éirice don nGaillimh.
Bhuel sin é agus an liathróid fada isteach. Liathróid tradisiúnta ach cinnte dearnadh feall. Is dóigh liom go b'é Niall Scully a tharraing geansaí Seán Ó Maoilchiaráin ansin agus Cinnte dearfa, cic pionais atá ann. Tabharfaidh sé seans do Ghaillimh anois. Tá a fhios agat cad é an freagra ceart ar sin. Sáraithe aige Hugh O'Sullivan agus Finnerty, bhfuil cic éirice eile? Bhuel conas ná fuil cic éirice ansan leagadh sa drom é a déarfá? Anois Paul Conroy agus Peadar Ó Cofaigh Byrne agus tá sé ag dul ó smacht. Anois tá sé seo doichreidte tá Ger Brennan, i lár an aonaigh agus de thapaigean tá an paisean éirithe chútha agus níl éinne sásta seasamh siar ná géilleadh. Bleá Cliath a bhí le dul isteach ar dtúis. Tá cuid acu imithe isteach is dóigh liom. Brú ag teacht ó Bhleá Air ón nGaillimh anois ach tá san os a gcionn isteach, McGinnis. a d'iarraidh rud éigineach a chruthú ansan. Ná habair liom go bhfuil pointe aige a leithéid de phointe ionchurtha le ceann ón dtalamh aige Seánie Ó Sé. Yeah, pointe den scoth sin ag McGinnis agus ní raibh sé de cheart aige i ndáiríre an cic seo a thóigeáil. Meastú raibh pointe i gceist aige ansin ach pointe den scoth ar fad ag McGinnis.
An Ghaillimh anois i gcruachás ceart, Paul Conroy an ceann san ardaithe isteach, déanfaidh san an bheart mura sporfaidh san iad. Yeah, scór den scoth ansin, cé mhéad uair a bhfuil sé sin feicthe a'inn agus bhí an scór sin cinnte ag teastáil. Maher a chruthaigh an briseadh lár na páirce, pas deas go Conroy agus tá sé in ann é sin a dhéanamh. Iompó seilbhe den scoth. agus ba chóir go sporfadh san an Ghaillimh. Yeah, an ráta oibre a thaispeáin Darcy ansin le tíocht ar ais, iontach ar fad. Agus an aclaíocht atá taispeánta ag na himreoirí anseo inniu. Niall Scully ar an dtalamh an raibh teangmháil anso le haghaidh Liam Silke. Peadar Ó Cofaigh Byrne, Bhíos chun rá pointe ach is dóigh liom go bhfuil sé curtha ón bpáirc le cárta buí agus bhí cárta dubh aige roimis sin.
leis an fear breise. Agus an fear is fearr díobh ar fad ag dul isteach, McGinnis ar aghaidh an chúil! Ar deireadh thiar tá cúl againn anso agus nách ceann cinniúnach é. Yeah agus an fear sin Con O'Callaghan a thug an pas cinniúnach sin. go Killian McGinnis. Déanann sé an rud ceart, tarraingíonn sé an cosantóir Jack Glynn ina threo ansin agus ní thugann McGinnis seans go Conor Flaherty. Brú ar Gaillimh anois.
Finnerty arís. Sa chúinne ansin, Murchan atá á leanúint anois. Cleasaíocht arís, an deasóg arís agus an scór arís! Sin scór den scoth a bhí ann, caithfidh mé a rá. cleasaíocht a thaispeáin sé, an díshealbhú anseo ó Daniel Flaherty agus an Shín agus ní droch-imreoir é Eoin Murchan ar chor ar bith. I láthair na huaire, an dá fhoireann slán go maith, siad Ard Mhacha atá i bponc ach athróidh rudaí. Bí siúrálta. Cian Hernon. An ceann seo buailte an-árd aige. Tá an-chuma ar sin. Gach aon cheann níos fearr ná a chéile. Seán Ó Maoilchiaráin gafa chun tosaigh agus theastaigh an pheil uaidh ach tá sí aige Dylan McHugh. Dhá phointe ar fáil anso do Robert Finnerty. Tá sé sin ar fheabhas!
Tá sé sin thar barr a Bhriain. Scór den scoth ansin. Bhí Robert Finnerty. Bhí sé ag iarraidh an liathróid anseo. Tabhair dom an liathróid, a dúirt sé le Dylan McHugh agus an brat oráiste ansin. An-scór ó Finnerty agus é an-sásta leis fhéin ansin. Dhá phointe de bhearna ann. Tá bonnán nua faighte ag Bóthar na Trá. Tá an ceann sin cloiste againn. Tá an bhearna líonta ag an nGaillimh anso.
Hugh